Ee, biko anyị chọrọ ka imetụkwu aka n'ikenga na ihe ị maara maka ikenga na uru ọ bara daalụ
ana m ekele igbo bụ igbo daalụ sọ ikenga
o nwere ndị na-anụ ikenga ha mara ihe bụ ikenga o nwere na ụdị ihe e si wee kwu ya a sị na onye a nwere ikenga na inwere ikenga chi mmadụ inwe ikenga nwe ikenga chi bụ ndị ihe na-agara nke ọma mana e nwere ikenga bụ ikenga
ihe a bụ ikenga arụsị a hmm.
ikenga arụsị a onye ka arụsị na-akwụ ọba jam afanye ije ọ bụrụ na ori were bịa na be gị asị m na ori bịa na be gị

ga-azọrọ otu ahụ ọ chịwere azọrọ wee chighakwa azụ ijiri ya ma ọ bụ ichere ezi azụ ichere ezi azụ. mụ na onwe m bụ ichere nwere ikenga ọ dị n'isi aja m. ọ bụrụ na nna gị wee nọrọ gị ụwa ị ga-enwe ikenga ọ bụrụ na nne gị nọrọ gị ụwa ị ga-enwe ikenga ọ bụrụ na arụsị wee nọrọ gị ụwa ị ga-enwe gịnị ikenga that ikenga ahụ ga-adị between gị na onye ụwa chi gị ahụ anụ ọbụla ị na-egbu na ikenga ahụ chi gị ahụ a na-ewere ya ebe ahụ and na ọ ga-eme na ọkpa ga-esi gị ike n'ala and na ọ ga-eme na ihe ị na-eme ga na-agara gị ọzọkwa bụ na o nwere ndị jikwe ikenga ahụ eme ndị mmadụ ihe ndị ajọ mmadụ onye chọrọ ka ya kechie elu ọ pụta weta ihe a bụ ikenga o were akwa ọcha akwa red akwa black o kenye ya o were wee kpọọ ya afa ọ kpọọ m Okonkwọ Okonkwọ Okonkwọ afa ị bụ Okonkwọ o o were that your name tinye n'ime ikenga mgbe ahụ o ji ihe a ihe a bụ mpu atụ mpu atụ a na-arụ ọrụ o were ya ọ na-akụrụ ya ọ kpọọ m Okonkwọ ikenga aza dị na oke nkụ ọ zakwa ọzọ ọ bụrụ ya four days ya ndụ ụbọchị n'ime ọ sị ya na tata na ihe eke enyi o kechie ya ọ kpọọ ya gịnị aba igwe ọ chọzie ka ya mechie ụlọ akwụkwọ o gbusie mmee ọkụkọ ọ sị ya na tata ka ị ga-eri nri me gịnị idebe nri o gbusie dị anụ o mee gịnị o were wee fie ọnya ya ka ajụ egbu ọnya mbụ ịbọọ ịtọ ịnọ ise isii isaa ihe ahụ o mere eburu wee pụọ jee chọwazie oke nkụ ebe ọ nọ ọ gbapụtazie oke nkụ o nwere ike bụrụ na onye na-atụ container ihe ọbụla ọ na-emezi ya na-ada mmiri mmebi mmebi nsogbu nsogbu ọ nya bụ na mmadụ kpọrọ ọgwụ a gaa afa o ji ikenga kpọọ ya afa nweta dibịa bụ dibịa ị chọzie imebi ya bụ ọgwụ ị ga-eji ọkwa ị mara ihe a na-akpọ omeji omeji ya na-agbakọ n'osisi ma na omeji nke nke aka or nke last two years ka ị ga-ewetazi wee bụọ ọnụ ọ nya bụ ọnụ ka ị ga-eji wee mebi ụdị ọgwụ ahụ so ọgwụ ọbụla mgbe ị bịa jụọ ese ị mara ihe ejiri mee ya ị mara ihe ihe eji mee gịnị mee ya ọ bụrụ na iji wee mebie ọgwụ a ka ihe eji mee gịnị mebie ọgwụ a ọgwụ na-adị n'ụdị n'ụdị so na ikenga ị na-ekwu okwu ya ikenga wee bịa dị ọ ikenga bụ image mmụọ na-aba n'ime jiri wee pụọ ọ ga-enwe aka nwee ọkpa nwee isi nwee ntị nwee ihe niile na ị chọọ ka i wee godo nna gị papa ikenga ya ọ ya-enwe ikenga ka igodo mmụọ ọka ka ise ndị ya mmụọ mba ị pụta gị na ikenga ya anyị ekene elu ọ nya bụ ikenga daalụ sọ ndị n'obodo ebo ha ka enwenwu ikenga nwanyị
onye chọrọ inwe ikenga ga-enwe ya mana ịmago n'ụwa kịta ghọrọ ya a sị na mmụọ ya na okwukwe megidere ihe mee gịnị wee dị otu a a sị na onye nwere oke chi adịghị eje ayịyọ chi onye ọbụla nwere ikenga ọkpa a na-eji ya isi a na-eti ya arụ m amaghị ya olee ozugbo ọ nụọ na oshi jere buru ya bụ ikenga ya i bido nwebe nsogbu ebe ọbụla ị nọ so onye nọ mba dị iche iche ga-enwe ikenga ọ ezigbo ihe ka ọ bụ maka ndị makwara anya ihe ahụ maka ihe a kịta m na-ekwu mmadụ ncha amaghị anya ya thank you daalụ sọ